guys amalawi ndikufuna ndiyankhule nanu chimodzi chomwe ndiyankhule kwambiri nchakuti kodi mantha ndi chani kodi inuyo amalawi ndinu ndani kodi tidzakhala tikulamuliridwa nkumauzidwa zochita mpaka na liti kodi munauzidwa momwe munasintha kuti mupite ku multiparty dispensation kapena inali kufuna kwanu nchifukwa chake munapita ku referendum kuti musinthe now tili ndi constitution yomwe lamulo lililonse m'malawi muno silingaduse constitution malawiyo mukamayiona ndi inuyo ndinu eni ache malawi osati omwe mmasankha kuwayika mmipando koma anthuwo akasankhidwa kuyikidwa pa mpando amakhala iwo ndi mphamvu kwambiri kuposa inuyo amalawi kodi kupusa kwa inuyo kukhale voti mukamazuka mamawa kuti mufuna musinthe zinthu kuti zinthu zikuyendereni nde ine ngati mphwake amene anaponda pa mutu wa du chisiza junior amene timalimbana ndi maboma ambiri kuti tisinthe zinthu kuyendera m'madrama athu mu theatre mwathu ndifuna ndikuwuzeni kuti zomwe enafe tinkalimbana nazo si zomwe lero zikuchitika ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti ndikutulusa play ndinapanga retire koma panopo zomwe zikuchitikazi zafika paja pokuti osauzana tisaopyezane ngati kunali munthu amene tinkamuopa anali kamuzu sindiopa aliyense ndipo sindiopa imfa chifukwa tonsefe tizafa kaya ukuzipanga protect kapena ayi kaya uli ndi antchito angati omwe akukuyang'anira kapena ayi kumapeto kwa moyo ndi imfa nde pano ndikubweranso ndi play sculpture of infallible dedicated to saulos Klaus Chilima, who was my friend my brother who we married family imodzi ya achina chiwambo anthu amodzi ochoka ku banja limodzi tinkatengana nthawi imene ndinamaliza ine sukulu 1994 kuchoka ku america iye atamaliza ku Chancellor college tinkacheza ku college of medicine itangotsegulidwa kumene kumatengana nkumana kuti akuluakuluwa akutipusisa bwanji tiyambise chipani cha achinyamata nthawi imeneyo 1994 zomwe tinkafuna ndi zomwe nzanga anazapanga kuyambisa chipani chake ndi zomwe tinkakambirana nthawi imeneyo ndipo khalanso my brother in marriage komanso Ralph Kasambala pokhala cousin kapena cousin wa azikazi athu ndikumalira lero ndikunena kuti ndikutulutsa play sculpture of infallibles palibe kunyengerera palibe kubwerera amalawi akufuna ma answers sitiophyezedwa chifukwa ndikufuna ndikuwuzeni chokuti access to information ili mu constitution freedom of speech ili mu constitu- constitution ndiye malamulo kanyama komwe mukukambaka koti cyber security ibwere pa ine ndi play yangayi imfa sindikuopa sindikuopa azibale anga anakhetsa mwazi muziko ili sindikuopyeza koma ndikufuna ndikuuzeni ndikubwereranso pa stage zomwe ndinkalimbana nazo si zomwe zikuchitika ndi akuti mchimwene wanga anakamba phulusa la lero ndi moto wa lero singa za dzulo ndi nyota za lero omwe anamwalira azibale anga aja dunduzu chisiza senior yatuta bambo anga momwe ankampanga defend chakufwa chihana bazuka mhango sizomwe ankafuna achina dick matenje sangala muwalo achina onse omwe anamwalira mu dziko lathu muno sizomwe ankafuna atati adzuke lero atikwapula koopsa chifukwa tikulekerera ni mantha kodi mukuopa chani pamene nonse muzafa tonse tizafa mukuopa ndani tikaope munthu wamoyo osaopa mulungu timapanga zinthu machimo oopsa oti mulungu amationa koma ife tiziopa munthu womusankha womuyika pa mpando ndiwe ndani malawi ndiwe ndani ndiye kuti ndikubwerera pa stage